98.8 fm komanso 89.0 fm kuchokera ku scott road Ginnery Corner mu mzinda wa blantyre lero pa 28 august chaka ncha 2025 tikulandireni mmawa wa lero mmawa opambana kwa basi ndikukhulupirira kuti mwadzuka bwino konse kumene muliko ino ndi programu inanso ya bwalo liyime. Programu ya bwalo liyime cholinga chake ndi kuphunzitsa, kudziwitsa komanso kulimbikitsa nkhani za malamulo muno m'Malawi chifukwa ambiri a ife mwina nkhani za malamulozi zimatidutsa m'mbali, zimalowa uku n'kutulukira uku osazimvetsetsa kuti kodi nkhani zimenezi zimayenda bwanji. Ndiye programu imeneyi timabwera ndi akatswiri okhudza ah, nkhani za malamulo kuti mwina atithandizire kumasulira ndi kuzukuta nkhani za malamulo zimenezi kuti zikuyenda bwanji. Ndine David Gadama ndikulandireni ku program imeneyi ndipo program ya lero tikuunika nkhani yokhudza amayi komanso ana amene amabadwira mu ndende, amayi amene amangidwa agamulidwa kuti akakhale mu ndende ena mmenemu amapita ali oyembekezera ana nkubadwira konko tikhala tikuyang'ana za magulu amenewa amayi komanso ana mu ndende kodi maufulu awo mndende mmenemu amayenda bwanji amalemekezedwa nanga zokhoma zimene amakumana nazo mndende mmenemu ndi zotani? Nanga tingachite bwanji ngati dziko kuti tikonze kuti amayi amenewa komanso ana amene abadwira m'ndende zathu akhale ndi ufulu ngati ena onse? Programu imeneyi tili ndi akatswiri osiyanasiyana. Koyamba tilandire mpulogalamuyi a Dave Kanjiwa. A Dave Kanjiwa kuchokera ku bungwe la CHREAA a Kanjiwa mwadzuka bwanji Tadzuka bwino kaya inu. A- ayi ifenso kuno tadzuka uh, tithokoze kuti mwapeza mpata kukhala nafe mpulogalamu imeneyi
Tayamika. zikomo ndiwalandirenso a enoch bonongwe amene ndi acting director of social welfare ku ministry of gender uh, a Bonongwe kwacha bwanji anzathu ku kapitolo kunonso kwacha bwino kaya kumeneko ayi kuno kwacha ndithu tiyamike kumwambako
zikomo chabwino mosachulutsa gaga m'diwa programu imeneyi mm, uh, ndinenepo tisanapite patali kuti timayeneranso kukhala ndi a Malawi prisons service Ah, koma amenewa atipatsa ndithu excuse kuti mwina ziavutirako pang'ono mmawa uno kupezeka nawo mprogramuyi koma nkhani imeneyi nkhani ya ndende ndi nkhani yofunika kukamba a malawi prison service ali pambalipa ndiye kutsogoloku amenewa ndithu tidzayesetsa kuti akhale nafe pano komanso Ndikufuna ndinenepo mbali ina ndiyonena kuti timakhala ndi challenge in terms of access to information uh, uh, kwambiri ndi mabwalo athu a milandu ndimafuna ndipemphe pano kuti mabwalo athu a milandu ku judiciary adzitithandiza tikapempha kuti tikufuna mutithandize mubwere mpulogalamu iyi Pali izi ndi izi ndi izi zoti tikambirane chifukwa mapulogalamu amenewa ndi mapulogalamu ofunikira kwambiri kuti anthu aziwadziwa malamulo. Ah, anthu ambiri ah, aku- akuvutika akusafala anthu ambiri akukulukutika mndende zathu mdziko muno chifukwa chosadziwa malamulo mwina malamulo ena achibale akanakhala kuti amawadziwa bwenzi akumachirimika ndikuthamanga ndikuwathandizira anthu ndi kupeza mtendere kapena ufulu koma pali ndithu m- m- m- m- maufulu ambiri amene amakhala akuphwanyidwa chifukwa cha kusadziwa ah, malamulo nde ndimafuna limeneli ndi pempho ndithu ku judiciary yathu kuti anzathu ogamula milandu dzitithandizani defense self defense mwina issue ya bambo ama, amafuna kuwamenya nde afuna adziteteze atenga china chake amgogoda nacho mzibambo phi
nkhani ngati zimenezo Aha. azimayi ambiri amanena kuti akuziteteza ku nkhanza zomwe amachitiridwa ndi bambo Mhm. kuona kuti ah, apapa bambowa atani andipweteka ndiziteteze amapezeka kuti atenga china chake amenya bambo aja bambo ndikutani ndikutisiya Mhm. Ah, kuchokera mukafukufuku amene ishu ina yomwe tinapeza inali yonena kuti azimayi aja akamangidwa tinapeza kuti 86 percent ya azimayi amenewawa analibe kuthekera kukhala ndi loya kuti athandize pa milandu yawo Mhm. ku Malawi kuno loya ndodula kwambiri and kuti munthu wosauka akwanise kupeza loya zimakhala zovuta nthawi zambiri timadalira maloya anzathu aku Legal Aid koma alipo ochepa Mhm. ndiye kuti afikire wina aliyense zimakhala zovutirapo koma azimayi amenewa anali oti akufuna loya ndithu kuti athandize pa milandu imeneyi koma zinali zovuta kotero ambiri a iwo anathera kuti anamangidwa chifukwa chosowa loya Mhm. issue ina yomwe tinapeza mukafukufuku ameneyi ndiyoti azimayi amakhalisa mu ndende milandu yawo isanayambe kumvedwa malamulo a dziko lino amapereka uh, masiku kuti ngati mlandu uli wa serious ma serious offenses amayeneka ayambe kumvedwa within a period of 90 days koma kafukufuku ameneyi anapeza kuti ambiri amapezeka kumafika miyezi 13 milandu yawo isanatani isanayambe kumvedwa kumafika miyezi 14 milandu yawo isanayambe kumvedwa akungokhala kundende Mm. china yomwe tinapeza mukafukufuku ameneyi ndi nkhani ya psychosocial support Azimayi ambiri anaonesa kuti anali ndi trauma kapena mental health distress after kumangidwa chifukwa choti ali kundende kuja sanalandire psychosocial support palibe amene anapita kukawakhazika pansi kuti angakhale muli kuno inuyo tikulimbikitseni kuti mukhale olimba mtima ndi zina zoterozo so mwachidule ndikanaona kuti kafukufuku ameneyi ma key highlights amene tinapeza ndi zimenezo Dave. uh, ma recommendations mutapeza zimenezi ma recommendations amene mwina mudapereka anali ma recommendations otani komanso kuti ma recommendations amenewa s- which stakeholders uh, should be involved in the implementation of those recommendations
so ma issues amene tinapezawa anali oti akukhuza ma stakeholders osiyanasiyana and eh, as you already know mu criminal justice system mumakhala kuti it's like a machine yoti imayendesedwa ndi mapatsi ambirimbiri tili ndi anzathu aku ministry of justice omwe nkhani zimenezi zikuwakhuza tili ndi anzathu aku ministry of gender amene nkhani zimenezi zikuwakhuza komanso anthu ena ngati ku Legal Aid amene amapereka uh, upangiri makamaka kuwayimirira anthu pa milandu so tikupanga launch report limeneli tinayitana ma stakeholders amene ndatchulawa kuphatikiziraponso ena ndipo mu report limeneli munaperekedwa ma recommendations osiyana siyana recommendation yoyamba yomwe ndingatchule uh, ndiyoti ngati lipoti mmene linanenera kuti pali prolonged domestic abuse ah, kunena kuti kukhalitsa ku ndende kwa azimayi amenewa milandu yawo isanayambe pamene malamulo a dziko lino amapereka ah, kuthekera kuti munthu akuyeneka kukhala ku ndende mosapitirira masiku 90 so recommendation yoyamba inali ya kuti tikuyeneka tipange enforce lamulo limeneli Mhm. komanso kafukufuku aziyenda mwachangu kwa nthawi zambiri umapezeka kuti anthu aja amamangidwa ndi kumakhala ku ndende kafukufuku asanatani asanamalizidwe tinapereka pempho ndithu komanso ngati recommendation kuti kafukufuku azibwera koyambirira before effecting an arrest ndi cholinga choti munthu azipita ku khoti within 90 day period time
osati izi zokuti yayi tikupemphani kuti mumsunge uyu kuti tikafufuze zina tikapi- tikapitirize kafukufuku
ayi kafukufuku abwere koyambirira Mm. munthu asanamangidwe munthu Ndi cholinga choti- asanamangidwe kafukufuku Eh, ndi achitike cholinga choti munthu akamangidwa mu- apite ku khoti mu nthawi yoyenera Mhm. munthu asamakhale ku ndende pa mlandu waukulu pa masiku opitirira 90 Mhm. kumeneko ndi kuphwanya ufulu wake Ah, nkha- nkhani yachiwiri recommendation yachiwiri ndi nkhani ya chithandizo cha maloya mu lipoti limeneli munaperekedwa recommendation yoti we should improve on access to legal aid mmene ndanenera kuti anzathu a legal aid a- amathandiza ndithu anthu amene ali ochepekedwa kuwayimira pa milandu yosiyanasiyana koma challenge yomwe timakumana nayo mdziko muno ndiyoti maloya ku legal aid ndi ochepa kwambiri Mhm. pachifukwa ichi sangakwanise kuyimira wina aliyense so zimakhala ngati kuti maloya amene alipowo tikuwakanganirana anthu amene tikufuna chithandizo cha malamulo so pachifukwa ichi tinapereka recommendation kuti boma lichitepo kanthu ku department imeneyi ku legal aid litapanga employ maloya ochulukirapo ndi cholinga choti anthu azitha kupeza chithandizo cha maloya Mhm. uh, recommendation ina yomwe inaperekedwa ndi yokhuzana ndi gender sensitivity ku nkhani ya ku prison makamaka Mhm. tinapemphako kuti uh, ma programs a rehabilitation apangidwe strengthen ma issues ngati a counseling psychosocial services ndi medical care zikuyeneka zipangidwe strengthen i know kuti ma prison ena already they do that koma tikuyeneka tapange strengthen ncholinga choti azimayi akakhala kumene kuja ndi mmene taneneranso kuti azimayi ena amakhala ndi ana kumene kuja environment ija ikuyeneka ikhale child friendly ncholinga choti ana aja azitha kukhala motani momasuka kuphunzira zinthu zina ndi zina zomwe mwana amayeneka kuphunzira akhala kuti akukula Mhm. ndipo recommendation ina yomwe tinapereka tinanena kuti pakuyeneka kuchitika ma training kumbali ya anzathu a polisi komanso ku judiciary chifukwa kafukufuku umene ndanenera muja kuti anaonesa kuti azimayi ambiri amapanga act in self defense and in, in the process amapezeka kuti avulala pamene anapezeka kuti ovulala onsewo sanalandire chithandizo cha kuchipatala Mhm. so timafuna kuti patachitika ngati ma training and ma training amenewa akuyeneka kukhala a continuous chifukwa pena timapezeka kuti taphunzira koma tikutani uh, sitikupanga apply zomwe taphunzira kapena tayiwala kapena sitinafikitse kwa anzathu so ikuyeneka kukhala continuous process ndithu ya ma training amenewa kuti ma cases a sensitive ngati amenewa a azimayi atha kumapanga handle motani anzathu aku judiciary akamagamula milandu ija Azithanso kuunikira mbali yoti munthuyi was acting in self defence and in so in so in so doing tikuyeneka timpange chani consider ma issues ngati amenewa. Mwachidule ma recommendations amene tinaika mu report limenelo ndi amenewa. Uh, n- ndipite mwina uh, ku ministry of gender uh, mongokumbutsa mwina kwa omvera athu kuti mutha kuchita nawo ndithu kutenga nawo mbali pa program imeneyi mutha kutenga nawo mbali mprogram imeneyi eh, potipeza pa facebook page yathu ya times 360 malawi pamenepa ah, ndithu mutha kubwerapo ndi mafunso anu kapena ndemanga zanu zina zilizonse zimene mukufuna kuti ah, m- ah, ah, mukhudzepo pa program imeneyi komanso tili ndi sms line 1895 kumeneko mutha kutitumizira sms ku 1895 amene mwayandikana ndi foni yanu kuti mufuna mutayimba foni zimenezinso ndithu nzololedwa masukani nambala yake ndi 0 manayini awiri 8475904 manayini awiri 8475904 uh, A Bonongwe kuchokera ku Department of Social Welfare uh, ku Ministry of Gender. Ripoti limeneli mwakambidwa nkhani zambiri uh, mwakambidwa ndithu nkhani zokhudza uh, zokhudza azimayi amene amamangidwa 50% of them kumangidwa chifukwa choti amafuna kudziteteza ena about 36% of them no access to the law no access to law to a lawyer to legal representation ena they are spending extended periods of time in detention ena mwina nkhani za chithandizo uh, uh, za chithandizo uh, uh, uh, mwina akakhala kuti adavulala kuthandizidwa sakuthandizidwa psychosocial support all these issues are ma issues okuti ndithu ngati ku unduna wa uh, wa gender and social welfare mumayenera mukhale ndithu mukuziyang'ana zinthu ngati zimenezi sindikudziwa kuti kumbali yanu uh, ngati unduna Nkhani zimenezi mukuzikonza bwanji chifukwa nkhani izi ndi za serious nzazikulu mukuzikonza bwanji? Um, ah, zikomo kwambiri. Ah, hi- ah, nkhani ya mm, ana kapena mm, azimayi amene amapezeka ku mm, prison imakhala nkhani yoti kwambiri imatidandaulitsa ngati ngati unduna chifukwa unduna wathu umayimira amayi abambo ana azimayiwo ndi anthu olumala tikaona gulu- magulu amene wawa ndi magulu amene amafuna kuti boma lilowepo kuwatetezera kotheratu kuti maufulu awo afanane aka- atetezedwe mmene amakhalira maufulu a anthu ena ndiye kungopezeka kokha azimayiwa ku prison ndi ana chimakhala chinthu chodandaulitsa koma chimene um, timachita ngati kunduna nchonena kuti uh, ku social welfare tili ndi prison social work uh, ndi nthambi imene ya social welfare imene ndi yokhazikika kuti igwire ntchito ndi anthu amene atha kupezeka m'malo oti amangidwa koma mwina chithandizo chawo ncho- nchoperewera Mhm. zamalamulo amapanga ndi anthu ena koma timayang'ana kuti ngati boma silichitapo kanthu ndi kuti anthu aja atha kuvutika kwambiri choyamba nchonena kuti boma lililonse kuli ofesi ya social welfare imene imayeneka kuti ikhale ndi munthu ngati kuli prison akayendere kumene kuja nkuona kuti ah, kodi kuli ana kapena ah, kuli azimayi nanga chithandizo chawo ndi ndi- ndi- ndi chotani so zimenezo ah, ah, zimachitika kupatula pamenepo ah, mwina kawiri kaya katatu pa chaka timakhala tikuyenda kuona azimayi kapena amene ali m'malo ngati amenewawo Ah, kwambiri kwake kumakhala kunena kuti tione kuti kodi um, umoyo wawo uli, uli otani nanga zinthu zimene amasowa ngati munthu zikupezeka motani nanga ndiwati anthu amene atha kugwapo kuti athandize mu zinthu ah, ngati ah, zimenezizi nde Ah, mmene mwandifunsira chimene chimachitika nchonena kuti tikapeza kunena kuti ah, ku prison kuja kuli azimayi Ah, kawiri kawiri mbuyomu kumakhala miti timati gawo la azimayi the female wing kumene azimayi amakhala Ah, timati tikapita kumeneko ndikuti timayeneka kuti ticheze nawo timve mmene akukhalira ah, zinthu zimene akusowa um, komanso kuwalimbikitsa ah, patali patali tinene pano kunena kuti nkhani ya psychosocial support imene ikunenedwa apa ndi part yonena kuti ah, ku prison kuyeneka kukhale munthu amene mwina maphunziro ake akhale kuti anaphunzira social work amene ife tiyeneka timuyang'anire ndi kumpasa upangiri kuti mu ntchito yake ya tsiku ntsiku azitha kupereka chi- u- upangiri umenewo ma NGO ambiri alibe koma ifeso poti anthu ena ah, anthu ndiocheperapo timapezeka kuti mwina ah, mbali ina tikukhoza mbali ina ziku- zikutiperewera timatha kupezaso kuti muli muli ana chimene chimachitika nthawi zina nchonena kuti pa nthawi imene ah, mlandu ukuzengedwa munthu uja sanena kuti ali mwana mu- mu nthawi ina ena amakhala kuti mwana ah, ali naye mwina ayamwisa mwina amaonekera ena amakhala kuti mwina ndoyembekezera koma kwa ah, anthu amene sananene kuti ali mwana mlandu uja umafika mpaka na pothera ndikunena kuti pitani ku prison mwina boma osazindikirapo kuti munthu uyu ali mwana tsono pamene akupita ku prison mpameneno anthu amati ah munthu ali mwana tenga mwana wako iwe boma lidziwa mochedwa koma pantha- pamene mwina mzimayi ndi woyembekezera ndidziwa kuti pamenepo ndikuti timadziwa kale kuti mtsogoloku ana mwana amene akaberekera ku prison Mm. Um, chimene tinaona chonena kuti um, lamulo limakhala likungoyang'ana kuti munthuyo analakwa ndiye kuti walakwa aka- akalangidwe koma ku nkhani yonena kuti kodi ndi ndani ena amene atha kukhudzidwa ndi kumangidwa kwa, kwa, kwa mzimayi amene tiyerekeze ana imakhala ngati kuti mbali imene ija ah, imalekereredwa ndi mbali imene timaona ngati kuti ifenso kuti tinayeneka kulimbikitsa kuti um, pa nthawi imeneyi imene court likunena kuti mzimayi walakwira ndipo ayeneka kuti apite ku prison panayeneka pazikhala njira yapadera yonena kuti poti inu ndi amayi muli ndi mwana wang'ono akhale pakhale upangiri wapadera wa anthu amene akuzenga mlandu kuti ayang'anire mbali imeneyi chifukwa pamenepopo patadziwika kuti mayiwa ali mwana akuyamwitsa olo ali mwana wa zaka zitatu ndikuti nthambi za boma zizagwirapo ntchito mudziwa inu kuti social care imachita imayang'ana ana amene ah, chisamaliro chawo nchochepa ndipo timayenera kuti tione kuti kodi ngati mayiwa akupita ku prison mwanayo ali msinkhu wanji ndi onena kuti atha kukhala ndi abale ena kapena ayi poti akuyamwa akudalira kwambiri mayi ake koma ndi nthawi yayitali bwanji imene tikayang'anenso kuti tione kuti mwana uja titha kumuchotsa akakhale ndi achibale mayi aja akhale okha kuja malire ake zinthu zonse zi- zitachitika nde zinthu ziwiri zitatu zimene timapanga ku unduna wathu ndi ndi zimenezozo
ndimafuna mwina titsamire pa maphunziro a right to education chifukwa maphunziro ndi ufulu ndithu tidakhazikitsa kuti ndi ufulu wa munthu, mwana wina aliyense. Ana amene amakhala abadwira mu ndende, mwina kholo lidagamulidwa, kaya zaka teni, mwana kufika zaka sikisi mu ndende, mwayi wa maphunziro umakhalapo?
apo iye mwayi wa maphunziro umakhalapo Ah, chifukwa chonena kuti mm, ah, zangovuta kuti anzathu sanabwere koma ali ndi ma services amene amapereka a mtundu ngati umenewowo konkuja makamaka ah, ujeni ngati ya mkombaphala chifukwa akakulirapo ndoti ah, mwana uja sayenera kuti akhale kumene kuja akakhala ngati kuti akulangidwa limodzi ndi ndi ndi mayi ake Ah, akakhala ana ang'ono chifukwa chonena kuti adakayamwa adakadalirabe mayi awo ah, kumakhalabe kovomerezeka kuti ah, mwina zina zina atha kukhala kumene kuja koma mwana pamene wafika zaka zitatu kufika zaka folo ndiwoti ngati kuli agogo kumudzi ngati kuli ah, amayi ang'ono amayi akulu atha kupita nkukakhala ndi amenewowo ah, amayi aja nkukhala okha kuja mali ake az- a- azabwerere ndiye sitiyembekezera kuti mwana achite kufika ku primary ali ku ndende ndi mayi ake zimene zozo ndi zinthu zosaloledwa malingana ndi ah, ufulu wa wa ana so kumaphunziro a a mkombaphala oyambirira oti timtakase mwanayo kuti akamadzapita ku sukulu akhale ngati kuti wachangamuka ma services amenewo aliko ku ku ku, ku, ku prison kumene ana aja amatha kuchuluka nakasewera um, ngati ndinapita ku Zomba nthawi imeneyo asanakhazikitse ma prison a azimayi okhaokha um, anali ndi service yabwino kwambiri Ah, tima uniform zabwino ujeni mkomba phala zoseweretsa zabwino Mhm. kwa ana a ujeni amene aja nde ngati pano ah, ngati boma ah, ma services amenewo alipo koma ku kwinaku kwa ana oti sanamangidwe ah, sikuvomerezeka malingana ndi polisi ya boma kuti mwana afike msinkhu wa primary school Mhm. ndikumaya pita ku sukulu ali ku prison ndi ndi mayi ake amayeneka kuti apite akakhale ndi achibale ena achibale kulibe kuti kapena ndiochokera dziko lina kapena kuti zili mwa mtundu wina amayeneka kuti akakhale kumalo kosungira ana mayi ake atuluke adzatenge mwana wawo azipita kumene amakhala
chabwino uh, ndibwerere ku CHREAA koma ndingokumbutsirako omvera athu era 10 folo pano pa wailesi ya times namba yake ndi ma nine awiri 8475 904 8475 904 chabwino uh, ndione ma uthenga ena amene akubwera uh, uh, pa facebook page yathu kummanga munthu uja zimakhala kuti somehow akumuteteza koma my emphasis is within the stipulated 90 day period akhale kuti munthu atani wayamba kulowa ku court a kennedy makawi akufunsa makawi ya akufunsa kuti koma ndi zotheka mwana kubadwira ku ndende ndikukula ndi khalidwe labwinobwino uh, nzotheka zimenezi inuyo ngati ku, ku, ku, ku CHREAA do you think this is possible
Ah, kunena chilungamo Dave ana amene amakhala mndende kakulidwe kawo kamakhala kosokonekera ndikunena izi chifukwa choti ah, mwana akamakula nthawi zina amafunika attachment ndi kholo lake nde pena pake ndi mmene setup ya kundende ilili zimakhala zovutirapo kuti mwana akhale attached kwa kholo even nkhani ya mezi yosewera imakhala yocheperako so pa chifukwa ichi tizinthu tina tomwe mwana amafunikira akamakula zimakhala kuti zikuperewera so kukula kwa mwana uja kumakhala to some extent kosokonekera Mhm. Ah, wena Amenewa akupereka ma solutions a Edgar Captain Jim akuti ma solutions mwina ku nkhani zimene munabweretsa pano number one tilembe we should recruit more police officers as a country number two we should construct more courts and number three we should recruit more lawyers uh, ndiyesa mwina mbali zimenezi ndi mbali ngati ya ya legal aid kuti eh, ta- ta- tathandize maloya akhale ochulukirapo komanso mwina nkhani yayikulu imene amakhala akukamba nthawi zonse ndi nkhani ya funding kuti adzikhala ndi funding yokwanira kumeneku ku, uh, ku legal aid ndikufuna uh, tibwerere kwa inu nkhani titsamire pa wana amene amabadwira mwina kundende kuja ana amenewa uh, ngati inuyo a CHREAA ndi zotani zimene mwaona zimene mmaona kuti awa maufulu a wana sakuyenda bwino mukakha kuti mwina mukuyenda mndendemo chifukwa ndikudziwa mmayenda mmenemo mumaonamo zotani Uh, zoonadi Dave, uh, kuyenda timayenda ndithu and I should mention here kuti uh, pali prison inspectorate yomwe imayenera kuti iziyang'anira ndithu ma issues oma- okhuzana ndi mundende mdziko muno and uh, we are privileged kuti our executive director Victor Mhango uh, ali mu committee imene ya prison inspectorate so ma issues okhuzana ndi anawa nzoti timaona ndithu and eh, pali maufulu ena amene ana amenewa amakhala kuti akuphwanyiridwa uh, we know kuti every human being ali ndi ufulu wa nkhani ya maphunziro oyenera kupita ku school uh, anenapo anzanga aku uh, social welfare kuti pali ma nursery school mma prison mmenemo ndithu koma pena mmene tanenera muja nkhani za chithandizo mumapezeka kuti uh, ndende zina zinthu zimenezi sizimayenda ndithu so pa chifukwa chimene chimakhala kuti mwana uja tikummana maphunziro ndithu komanso mmene timanenera muja nkhani yoti mwana amayeneka akule mu environment yomwe atha kumatakasuka bwinobwino ncholinga choti uh, growth yake mentally izikhala yabwino ndithu pa chifukwa cha environment imeneyi zimakhala zovutirapo so pena pake mumaona kuti uh, mwanayu akuphwanyiridwanso ufulu ndithu
now uh, mwina I'm, I'm, I'm glad mwakambapo za prison uh, inspectorate kuli inspectorate uh, kuli child case review board uh, zimenezi ndibwera nazo uh, ku ministry of gender chifukwa ndimafuna kuti muzilingalira funso limeneli ndimafuna nditadziwa kagwiridwe kanu ka ntchito uh, ndi prisons inspectorate komanso child case review board uh, to ensure the advancement of rights of um, uh, women prisoners mumagwira nawo bwanji ntchito uh, ma, uh, magawo amenewa koma ndikufunabe ku CHREAA-ku ndita, ndit- nditamvetsetsa mbali imodzi kuti mwina pamene muku- muku- mukugwira ntchito yanu as, uh, as uh, uh, uh, nga- ngati bungwe chifukwa inu ndi bungwe uh, bungwe loyima palokha ndithu mmene mukugwira ntchito yanu Ndi zotsamwitsa zotani zimene mukuziona zimene zikukhala ngati kuti zikuyima in the way of ma recommendations amene mmapereka? Because ma recommendations amene inuyo mudapereka aah mutachita kafukufuku ameneyi mu June, we would hope kuti zinthu zikuchitidwa implement. Kodi ma recommendations amenewa. akuchitidwa implement? Nanga nzotsamwitsa zotani zimene zikuoneka ngati kuti mukukumana nazo kuti ma recommendations amenewa ah, ah, asakhazikike?
Ah, kuyankha funso lako David, um, ripoti imene tidaipanga launch chaka chomwe chino Mhm. I remember that in 18th June. so far titha kunena kuti we haven't seen kuti uh, ma implementations ali motani ma changes ali motani from the recommendations that we made Mhm. koma on our side uh, to help those who are still in custody makamaka azimayi amenewa anamangidwa amene alibe kuthekera kwa loya amenenso zinavuta kuti apange apilu ma cases awo ngati CHREAA ndi anzathu ena takhala pansi kuti tithandize azimayi amenewa kuti at least they can appeal ma cases awo i know kuti uh, this research was done in 2022 and some of them panopa anatani anatuluka koma pali ena oti they are still uh, in custody so far tagan- ta- takambirana ndi anzathu ena kuti tithandize azimayi amenewa ku nkhani ya legal representation ndipo uh, limodzi mwa bungwe kapena ma stakeholders amene takambirana nawo ndi anzathu a uh, legal aid kuyankha mbali ya zotsamwitsa kuti mukukumana ndi zotsamwitsa zotani pa ma recommendations amene uh, panopa
pali phokoso lina limene likubwera sindikudziwa kuti liku- liku- likuchokera kuti limeneli Ah, ndipemphe anzathu ku technical mutithandize kumeneko ngati kuli kotheka kutithandiza kutero chifukwa ndi kuti zikutisokoneza kumva bwinobwino um, ah, ah, ah, phokoso limene likubwera pamenepa mutathandizira kutero koma for now ndikuimitseni ndikuimitseni kaye ah, ndikuimitseni kaye pang'ono uh, anzathu ku CHREAA kuti mwina nkhani ya phokoso limeneli ikonzedwe kaye ndikuyimitseni kaye pang'ono as we wait kuti atikonzere nkhani imeneyi ndimafuna ndiwerenge ena mwa mauthenga amene ndithu mukutitumizira pano ndi pa wailesi ya times komanso We are not only live pa YDC, we are also live on our Facebook page, Times 360 Malawi. We are also live on uh, we, we, are, we are also live on our uh, online uh, online mutha kutipeza ndithu kumeneku komanso mutha kutipeza pa uh, 88.8 fm komanso 89.0 fm amenewa ndiye ma uh, ma frequency athu pano pa wailesi ya times ndibwerere l- likumvekabe phokoso limeneli i'm not sure kuti likuchokera kuti makamaka ndiye anzathu akuthamangathamanga kuti mwina mwake zimenezi zikonzeke koma akutero iwowo Ndithu pali mauthenga ambiri amene akuchokera kwa inu omvera athu, kulikonse kumene muli. Ndimafuna ndingogundapo pa ena mwa mauthenga amenewa amene akutipeza kuno ku wailesi ya Times, akuti kodi lamulo la self defence limatheka ku Malawi kuno? If so, can they be able to give us little examples if possible? Lamulo la self. defense uh, I'm not too sure kuti self defense ndi lamulo per se uh, koma ndikukhulupirira kuti imeneyi imakhala mwina pena ngati ndondo uh, uh, uh, ngati mwina eh, eh, mutha kupereka chifukwa ndithu kuti ah, ine ndimadziteteza ndipo kuti ndimadziteteza zitatere as a mitigating factor ndikukhulupirira kuti nkhani zimenezi zimatheka ku mabwalo amilandu ngatidi zikuoneka kuti munthu amapanga act in self defence a edgar kefu hara uh, ndi amene amatifunsa funso limenelo kuchokera ku mzuzu ndikukhulupirira kuti si lamulo per se self defence ayi uh, zimatheka mzimayi kutenga mimba koma ali kale kundende funso kuchokera kwa aluka linton nyirongo tikadakonda tikadakhala ndi uh, department of prisons uh, prison services uh, malawi Priv- prison services because funso limeneli akadatiyankha bwino kwabasi kuti kodi mndende zanumu zimatheka ndithu mzimayi kupezeka kuti ali woyembekezera ali kundende konko A Neftali Abero akuti ine Neftali Zamangwe kwa Khombedza ku Salima funso langa nlakuti kafukufuku mwachitadi mwapeza pali mavuto amenewa kodi inuyo muli ndi kuthekera kotani kothana ndi kuchedwa kuyamba milandu muli ndi kuthekera kotani? ku bungwe la crea mafunso angapo amene akuyankhapo koma mm, a, a, a, amene a, a, a, a, alipo apa kuti mwina muyankheko kodi ana obadwira ku ndende chisamaliro chawo chimayenera kukhala motani funsoli likupita kwa akuluakulu aku ministry of gender ndikukhulupirira kuti ayankhapo ndithu um, uh, ku ministry of gender pa nkhani imeneyi a, a, a lajabu james akuti kodi mzimayi oti ali ni mwana oyamwa akalakwa mwanayo amakhalanso ku ndende pamenepanso ndikukhulupirira kuti anakhudzapo uh, ku ministry of gender kuti ngati choyamba nkuyang'ana kuti kodi mwanayo angakhale ndani titati timsiye tingamsiye ndani ngati kulibe achibale ndiye kuti mwanayo amatsatira mayi ake kupita ku ndende. Ndiye nkhani zimene tikukamba pano tsono nza ana ngati amenewa kuti kodi maufulu awo mu ndendemo amakhala kuyendetsedwa motani. Tibwerere uh, tibwerere anzathu ku CREA tinali ndithu pa nkhani ya implementation ya ma recommendations kuti kodi chitulutsireni ma recommendations amenewa zikuyenda bwanji, zikutheka? Nanga ngati zisakutheka inu mbali yanu mukuchita zotani? So mumafotokoza kumbali yanu ngati CHREAA in 2 minutes eh, mutamalizitsa.
Ah, chabwino so ndimanena kuti kumbali yathu ngati CHREAA ah, considering kuti tapereka ma recommendations amene tikupanga expect kuti uh, tiona kusintha tinaunikira kuti pali azimayi awa amene adakali mu ndende amene akuyeneka kupeza chithandizo ndithu so ngati CHREAA ndi mabungwe ena anzathu tinakhala pasi uh, ndikulingalira kuti tiwathandize azimayi amenewa makamaka amene analibe kuthekera kupeza loya pa milandu yawo and ndikunena pano we are in the process kuti tiwapangire uh, appeal ma cases awo that is amene adakali mu ndende chifukwa mmene nanenera kuti research iyi tinaiyamba mchaka cha 2022 and eh, pofikira panopa ena mwa azimayi amenewa anatuluka pa belo ena adakali konko so we are targeting amene adakali kundendewo kuti tiwathandize nkhani ya belo komanso kuwapangira apilu ma cases awo amene anagamulidwa so kumbali yopanga follow up kuti ma implementations ama recommendations akuyenda motani uh, ndimayankhula kuti lipoti ili tinalipanga launch mchaka chino pa 18 june uh, ndi siku lomwe tinagawana ndithu ndi ma stakeholders lipoti limeneli so so far panopa kuti tinene kuti akuyenda motani ma recommendations ma implementations uh, zitha kukhala zovutirapo chifukwa they are yet to follow uh, to, or to start working on those implementation uh, recommendations Mhm. sure. chabwino uh, mwina kubwera kwa ma, ma, ma uh, ndende za amayi okhaokha Uh, tili ndi ndende za amayi okhaokha zingapo mdziko muno monga Kachere komanso ku Thyoloku uh, ndende zimenezi kubwera kwa ndende zimenezi kukuthandizira bwanji uh, kuthan, uh, uh, uh, kuunikira kuti ena mwa maufulu a azimayiwa adzilemekezedwa in 2 minutes A- anzathu CHREAA funso limeneli likubwera kwa inu ndithu ah okay Dave. Mm. ah so kubu- kubwera kapena kuti tinene kuti kugawa kuti azimayi azikhala ndende zaokha zosiyana ndi abambo tiyamikire kuti chiganizo chimenecho chinali choyenera kwambiri ah pounikira kuti nthawi zambiri azimayi akhala kuti akukhala limodzi ndi ndende za azibambo zimakhala zovutirapo ku nkhani ya um, kakhalidwe kawo kumeneko pano now that um, azimayi ali ndi ndende zawo zawo ma programs ena amene akumatha kufikira ku prison ku akumakhala kuti akuunikira kuti awa ndi azimayi pamene poyamba nthawi zambiri amakhala kuti akungopanga focus kumbali ya azibambo Mhm. and again nkhani ya maphunziro poyamba zinali zovutirapo kuti azimayi azitha kumachita nawo maphunziro kundende kumeneku koma kubwera kwa uh, kugawa kwa ndende kumeneku kuti azimayi azikhala kwaokha kwathandizira kuti azimayi azitha kupanga maphunziro ndithu taona chaka chathachi azimayi akupanga perform ndithu bwino kumapezeka kuti mpaka kusankhilidwa kumapita ku ma university ngakhale panopa tikumakumana ndi zotsamwa kuti akakha kuti akumana a- asankhidwa ku ma university amenewa zikumakhala zovutirapo kuti akapitirize maphunziro awo koma kugawa kwa ndende zimenezi ndithu ndithokoze kuti kwathandizira kuti focus ikhalepo ndithu pa nkhani ya maphunziro
ndifike ku ministry of gender uh, social welfare kagwiridwe kanu ka ntchito ndi ma department ena monga prisons inspectorate komanso child case review board uh, kamaye- kakuyenda bwanji Ah, ah, zikomo kwambiri Ted. Ah, zoona ah, kuti mm, kuyang'anira ndende amene ali ndi mphamvu zazikulu ndi a prison inspectorate um, a child case review board amayang'anira ana amene ali kumalo kosungira ana koma chifukwa chonena kuti ana ena osalakwa amapezeka ali malo osungira anthu olakwa pamenepa ntchito zathu zimayeneka kuti zikhale zogwirizana kuti pamene a prison inspectorate akuona ufulu wa anthu omangidwa awa a child case review board anayenera kuti agwepo kuti akaone chisamaliro cha ana amene si omangidwa koma ali kumalo kumene anthu omangidwa amapezeka um, ndi chikhumbokhumbo chathu chonena kuti uh, mu prison inspectorate uh, child case review board ikhale ndi representation yokwanira ncholinga chonena kuti pamene awa a prison inspectorate akuonera za ufulu wa ah, anthu omangidwa a child case review board akaone chisamaliro cha ana amene apita ndi amayi awo kumalo a omangidwa Ah, zimene zizi ndikuona ngati kuti ndi chinthu chimodzi chimene chingatithandize chifukwa chonena kuti pamene a prison inspectorate ali ndi ndalama ndiye kuti a child case review board akhoza kuthandizikirapo kukaona mbali imeneyi um, pamenenso um, child case review board amapanganso maulendo ena ongoona kandi kuma ku, kuma cell kakulizoni kumene kungapezeke kuli kuli ana n'kukayendera Mhm. Ah, pafunikanso kukhala kunena kuti nawonso a prison inspectorate akhale mu child case review board uh, komanso munthu wa mu child case review board akhalenso kwinako ncholinga chonena kuti azitha kupatsirana ti- uh, nkhani zikatero zikhoza kutithandiza kunena kuti uh, mu nthawi yochepa pamene a- a- mwana ali ku prison pezeke kuti pachitika chinthu chonena kuti Ah, mwina mwayi wapezeka kuti akathe kuchokako tinene pano kunena kunena kuti ah, mwana ah, malingana ndi kukula kwake sayeneka kukhala mu confinement Mhm. Ah, pamene popo ndiye kuti ufulu wake wa- wachepetsedwa ukuphwanyidwa Tsono, mwina vuto- malinga ndi nthawi imene mwina ndi imene ingakhale yativuta i'll give you 10 seconds to, uh, to close okay um ine ndingonena kumotsiriza kunena kuti chimakhala chodandaulitsa kuti mzimayi ali ku ku prison chifukwa ndi kuti moyo wa banja umakhala wasokonekera kwambiri Ah, unduna wathu umakhala o- okhudzidwa koma chifukwa chonena kuti munthu uja amakhala kuti walakwira ndipo ah, lamulo lampeza kuti ah, ndi olakwa ah, zimayeneka kuti zipange choncho komano ku nthawi imene ali ku ku prison tikapanda kuwatetezera anthu amenewa ndiona kuti ufulu wawo utha kuphwanyidwa kwambiri chifukwa chake timayeneka kuti tizikhalapo ndi gawo ku- ku- ku- kuwayang'anira um, kwa wana ndiye ndiko ndikosayenera ndikomwe kuti mwana akapezeke uh, uh, kumene kuja Mwayi ukapezeka timagwira ntchito kuti akachotsedwe komanso tikugwira ntchito ndi a prison ku- kuyesesa kuti tipereke uphungu kwa anthu amene amangidwa kuvomereza ndi kuchiona kuti achilandire kuti azitha ku moyo wawo kumapita patsogolo tikudziwa kuti azimayi amenewa ndi azimayi onena kuti ah, kumene kuja ataya nthawi koma titawathandizira ali komweko atha kuoneka ngati kuti sanataye nthawi zikomo kwambiri ndiyamike kwambiri a bonongwe enoch bonongwe acting director of social welfare in the ministry of gender and social welfare tikuyamikireni kwambiri kuti munapeza nthawi kukhala nafe mpulogalamuyi tikufunaninso chifukwa kuli nkhani ya ma saf- ah, ya- ya ma safety homes ana amene ah, analakwira malamulo kuli nkhani imeneyi ikufunika ndithu tidzachite nanu limodzi anthu adzamvetsetse kuti kodi ma, ma child care homes amenewo alipo akhazikitsidwa nanga agwira ntchito bwanji tidzakhala nanu mpulogalamu ina posachedwapa tiyamikire kwambiri kuti munali nafe mpulogalamu ya lero zikomo kwambiri ndiyamikirenso a dave kanjiwa kuchokera ku chreaa malinga ndi nthawi uh, tiyamikire kuti munali nafe mpulogalamuyi tiku